Anthu ali ndi ngawa. Ndikuti akanandiuza kuti James amapitirizabe mtopola wake uja si bwenzi zinthu zitandivuta. Komabe, ndikati chibwenzi changa ndi Dorothy chidatha n'kuchimwa chifukwa pamaso pa Mulungu sizipatsa ulemu. Ndikatinso sichidathe, mtima wanga susangalala chifukwa kwathu chilichonse chowawa timachiika m'gulu la maliro. Ndikutero chifukwa nthawi imene zinkandichitikira ndinkangoti kulinji. Ine ndi Dorothy tidali pagulu. Nthawiyi n'kuti kusukulu kuli chizolowezi chokumana n'kumacheza pansi pa mtengo wa m'bawa waukulu. Pansi pake pali kapinga ndiponso pali mipando ya simenti. Nawo maluwa m'dera lozungulira ndiye osanena. Anyamata ndi asungwana ankakonda kukhala pamenepa. Awa adali malo ophwetserapo mkuto. Tili pamenepa tsiku lina mbali ina ya mutu wanga idakumbukira kumudzi kwathu. Ina idakumbuka za buku. Ndidali nditalisiya pamalo oti wina akadatha kulibapo. Nthawi yomweyo ndidaganiza zopita kukalitenga. Ndikubwera. ndidatero ndikubwera adatero dorothy monditsanzira adanena kangapo moseketsa anthu onse adaseka ndipo ndidanyiwa nazo izi zidandichitikira mosayembekezera sindidalote kuti ndingasekedwe ndi katchulidwe ka liwuli umu ndi mmene timayankhulira kwathu komabe zomwe ndidachitidwazi zidandinyasa umadya nsabwe kodi ufuna kuti anthu akutame ndidamufunsa ungondiyambatu adatero dorothy uku anthu aja akuseka munthu wogona kwina kwake nkunamizira kuti adalowa ntchito yodikira minibasi sangandilowe m'mimba ichi chidawonjezera chisangalalo cha anthu aja nkhani yanga yogona mu minibasi ija amayidziwa tsopano amaseka ngati opambana china chake mtolankhani wako amangidwa chifukwa amatenga mamina kusiya uchi ndipo ndimpana ngati sadziluma lilime akhaula ndidatero mwampikisano mfwemfwe kuwiringula akunama tandiuze ndi dalaiva uti amayendetsa khala mkutengi yopanda petulo ndidafunsidwa ndimafuna kumuyankha koma sindidatero lilime langa lidadzadza mkamwa mwangamu ndimalephera kuyankhula chifukwa cha ukali ndimalephera kutulutsa yankho ngati ndidalibe koma lili mmutu tsiku la mpira lija ku blantyre madona ondili ndili adali ambiri ankangonditsata ngati adali adani omwe ankafuna kundilanda mpira posewera ngati ndimawadyetsa njomba koma zaumve sindidachite ndinkangowaponyera kumbali kuti akhale mpira woti watuluka panja ena mwa iwo anali zidyamakanda zazikazi ine zoti ndikhale chidyamakanda ndimakana ndanena kale akakhala atsikana adali ambirimbiri sikuti sindinkafuna kuti ndikhale ndi zibwenzi zosiyanasiyana ngati fodya koma mtima wanga unali pa dorothy tsikuli pano pansi pa m'bawa dorothy amandiyang'ana mwamwano ndidali nditamuuza zona zenizeni koposa zana limodzi ndikadamuuza chiyani ndipo nkadamuuza bwanji kuti amvetse paja iwe sumakhuta ngati kumanda ndidatero uku ndikumuyang'ana mwaukali iwe ndikuuza utenga nkhani umadziwa kuti mamuna amatha kugawa ndiwo mumphika ndi mawu ndidafunsidwa nkadati chiyani kuyambira nthawiyi dzina loti ndikubwera ndidalivala ngati jekete zimandiwawa nthawi zonse ndimati ndikagwetsa k nkugwetsanso r nkuikapo l potchula ndikubwera ndimasekedwa koopsa anthu amapezerapo nkhani Anthu amandiseka nthawi ndi nthawi, koma kenaka ndidaleka kupsa nazo mtima. Ndidali nditaona kuti padalibe chifukwa chochitira manyazi ndi mayankhulidwe a kumudzi kwathuwa. Tsopano ndidayamba kuyankhula mokweza mawu. Posakhalitsa ndidazindikira kuti anthu sadali kundiseka koma kuti amasangalala. Nkakhala kuti ndakomana, ndipo ife tidayamba kuyenda monyada. Timayenda ndi mdidi. Nanga anthuwa samadziwa kuti akamva kuti mbwiye amanena ine? Koma patsiku lomwe Dorothy adayambitsa zimenezi sindidadziwe kuti adali nane chifukwa. ine ndinkangoti iyi idali nkhani yophwetsera mkhuto chabe nditapita ku nyumba yogona yake tsiku lina zinthu sizidandiyendere bwino nditafika chapafupi ndidaona kuti iye ndi mnzake namasaya amakambirana ndidayamba kumva mawu a dorothy ema he zimveka achim'minibasi bwanawe chonde usakhale woumira ndi chikondi chako mpatse ukakhala mwana uje ndi mbewu yake ema ndi chifukwa chake sindikumufuna ndikudziwa makolo ake adamuputsitsa wamumvera ndi zoona ndi maso anga akuganiza kuti ndingamunyambire chifukwa cha ndalama zake ndipo ndidachita bwino kuzikana ndalama zake atandipatsa sindifuna kuti aziti ndimamulowa mthumba dolo osatiuza mnzanga ndamuphunzira si zinthu bola akanakhala galu dolo ukulenga iwenso ukudziwa zoona zake amene uja ndi wautsiru opanda phindu ine sindimamva kanthu sindingamupembedze amene uja ngakhale pang'ono dolo mpaka pamenepo ndenso ukumuona akunena kuti ukudula ngati zinthu zosaoneka ema ndasowa kolowera amene zitamunyanse amwalire si mphunzitsi woti andipambanitsa mayeso dziwanso kuti galu ndi galu kaya akusangalala kaya wakomedwa paja ukamumenya naye amakuti galu iwe kukunena amayiwala kuti galu ndi iyeyo chonde ine nzako wapa mtima ndikukupempha kuti usatero mpatse mwayi wonse ukati usatero alira achezere kutero kumene ine ndilibe nazo nthano ndiponso ndiye bwino adziwe kuti zopusa zili ndi mapeto ake ine nthawi yomweyo chalaga Thupi langa zii ngati chambo cha mu firiji. Ndimafuna kulowa koma ndidaima kaye. Zomwe ndidamvazi zinali zitalowa m'thupi ngati jakisoni wonditha mphamvu. Mtima wanga udanyamukamo ndipo ndidalephera kupuma. Ndimaopa kuti ndikalowamo ndionjezera ukali wa Dorothy chifukwa ndidali nditaona kuti nkhaniyi idali yanga. Ndidaona kuti iyeyo adati makolo anga adandiputsitsa pa chifukwa cha nkhani ija yogona m'minibasi. Ndidaganiza kuti nthawi ija atate adandipatsa ndalama n'kumatchula zogona kwinakwake iye ali pomwepo. zinamunyansa zikakhalanso za ndalama zomwe adatchulazi zidachitikadi ndidali nditamupatsa koma adazikana pa nthawiyo sikudali kukana koma adati ndalamazi ndizisunge kaye koma patapita nthawi ndidamva zabowa akundiuza kuti dorothy adali sangalandire ndalama zanga ndalamazi ndidali nditazilandira kuchokera ku mpira omwe tidali titagonjetsa timu yake amati ndalamazi zidali ngati malipiro ophera munthu pa nthawi yomwe adazikana ndidasangalala ndimaona kuti mtsikana otereyo adali wabwino udali mtundu wosaswera banki nanga ndimaononga ndalama ngati koma patsiku ndi nthawi yomwe ndidamumva iye akunena zokana ndalama zanga zija zidandiwawa ndidaona kuti iye akadazitenga nkuzigwiritsa ntchito ndikadatha kumukumba kuti udadya masawa anga iwe ngakhale zomwe ndidamvazi zidandizunguza mutu ngati ndakatulo ya mchiyankhulo cha ku china ndidalowa mmene anthu awiriwo ankandiyang'ana zidandiopsa amandiyang'ana mwa milandu apa ndidatsimikiza kuti amandikambadi chidavuta chidali choti namasaya sadatekeseke nthawi zonse amati akandiona amachokamo uku kudali kundipatsa ine ndi dorothy mpata wokambirana zina ndi zina dzina lanu ndi komwe mumachokera bambo adatero dorothy akundiyang'ana monga mmene wapolisi angatulumutsire munthu yemwe wapezeka kuyendetsa galimoto lake kumbali yolakwika pa msewu ine ndi mzangayitu tikukambirana za chinsisi zofuna pa awiri nanga iwe ukufuna chiyani muno choyamba tidziwe cholinga chanu ndidasowa chonena ndipo ndidachita manyazi ngati sindidavale anthu adadziwa izi poyang'ana nkhopeyi idali ndi makwinya amanyazi komabe ndidalimba nazo ndidamuyang'ana namasaya kukhala mnyumba chonchi nkulakwa nkofunika kuti mmodzi wa inu achokemo kuti watsalayo alape kwa ine ndidatero